ala ka dugawu minɛ merci beaucoup bon n tɛna u kɔnɔ ka temps d'u ma kosɛbɛ donc an bɛna tɛmɛ ni video ye yanni baara ka goloba mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo ɛɛ nisɔndiyalen don parce que n denkɛ bilala n'o ye abdoul niang ye eh, ma temps sɔrɔ ka foli kɛ baara golobalen don bolo n b'an ka justice fo eh, k'an ka procureur fo n'o ye ture ye ka mɔgɔ o mɔgɔ da donna kiri kuma la a kuma la i n'a fɔ a minɛni kuma la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye abdoul niang supporte fo ka n'a bila bi la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen k'a minɛ cdr la ka taa bila mali danbe en marche la ka taa bila faso ni danbe la ka taa bila a kanubagaw la ka yaya fo itali ka cdr cɛden bɛɛ lajɛlen fo ka eh, abdoul niang kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ni baraji nin de fɔra eh, kanu tɛ fila ye mɔgɔ kanubaga ni ko y'a sɔrɔ ko y'i yɛrɛ sɔrɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ ye abdoul niang suteni a ka nin gɛlɛya in kɔnɔ n bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ waleɲuman dɔn qu'on reste soudés qu'on reste soudés o de ka ɲi o mana bɔ yen ɛɛ eh, ras bath

diɲɛ ko o ko ye ras bath sɔrɔ a bɛɛ kɛra maliko de la a kɛra ɲuman ye sa a kɛra juguman ye sa min ka d'a ye a y'o fɔ mais mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔla a da kun tɛ maliko kuma la fiyewu fiyewu fiyewu ɛ min y'a sɔrɔ o kun t'a sɔrɔ donc a mana kɛ cogo cogo a bɛ fasoko de la ɛɛ belebele cdr bɛ k'a kɔnɔ yan bi à bras ouverts a kan ka na ameriki bi ras bath a kɔnɔnen don ameriki yan k'a fɔ a ye ko ras bath you welcome back ala ɛɛ i segira ka na a diyara n ye foli belebele b'i ye mais n'ala sɔnna baara n'a taabolo bɛɛ i tɛ taa nin sen k'a sɔrɔ i ni ba ma ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna fɛnɛ bɛ taa ɲɛ da i kan nin sen n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye ka foli belebele se cdr cɛden bɛɛ ma a barika bonya na cdr bɛɛ ma kɛnɛ na walahi hali sini ne kanubagaw bɛ cdr kɔnɔ ka n wele k'a fɔ n ye ko jiri bɛ na ka bonya bonya ye bonya kɔmasegi de bonya ye bonya kɔmasegi mɔgɔ mɔgɔ y'i bonya maa tɔ to yen donc ka foli belebele se cdr ma n'i y'a ye n ma se ka ye bilasirali yɔrɔ la n kun ti programme dɔn eh, eh, kunbɛli yɔrɔ la sinɔn n'a sɔrɔla parce que eh, anomalie dɔ tun bɛ yan ta la américain kun kɛlen bɛ ka da sɔgɔ faransikaw ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra faransi i kun ti don yan bɔn o kama u ma publier parce que u t'a dɔn n'u bɛna a bɛna bɛn ni da yɛlɛlen ou bien a bɛna bɛn ni da tugulen anw b'o la a mɛnna avion foyi kun tɛ bɔ faransi ka don ameriki yan faransi da de tugulen yan da de kun tugulen don faransikaw ɲɛ ko paseke ko bana bɛ faransi amerikɛnw ye da tugu ɲɛ donc alihamudulila rabil alamina eh, da yɛlɛla ka bɛn ni ras bath ye a bɛna a bɛna a ɲɛ da a ka cɛdenw kan yan nɔ ameriki a bɛna a ɲɛ da a ka cɛdenw kan n'ala sɔnna ras bath ni layidu d'i ma i bɛ n ye walahi i bɛ ɲɛ mhm. eh, ka foli bila CDR cɛden bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛ dugawu kɛ mali ala ka a k'an sago ye ala ka mali k'an sago ye ala k'a k'an sago ye donc n'o bɔra yen n bɛ na la cherté de la vie la c'est à dire la cherté de la vie eh, bamananw ko ten c'est à dire maliyɛn ka ko man gɛlɛn maliyɛn ka ko man gɛlɛn ɛɛ maliyɛn ka porobilɛmu fɔlɔfɔlɔ ye dun ka fa ye ka fɛnw nɔgɔya anw ma dege gɛlɛya la anw ma dege gɛlɛya la parce que ɛɛ fɛn minnu n ye fɛn minnu ye n'olu gɛlɛya ko b'a la ka fɔ o ye tobilikɛlaw ka matière première ye n'o ye sogo ye ɛɛ n'o ye ɛɛ comment dirais-je n'o ye sogo ye bɔn n'o ye ɛɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nafɛnw ye olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ tulu ninnu n'a tɔw olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ bɔn ɛɛ ni gɛlɛya ninnu ee fanta belle comment allez-vous gɛlɛya ninnu a daminɛna yɔrɔ jan walahi gɛlɛya ninnu daminɛna yɔrɔ jan ka tulu kun da ka di waati min mali kɔnɔ ɛseke tulu litiri tulu litiri kun ye bi wɔɔrɔ bi duuru bi naani y'a ye tulu litiri kun y'o ye o y'a sɔrɔ huicoma bi production kɛ a dafa bɛ bɔ kɔkan ka na mɛ bi sisan izini foyi tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ hali tulu dilan layila subahanallahi u ye huicoma ta k'a brader alu tomota ma nin y'o o o o retombée dɔ de ye a ma se yɔrɔ kɔrɔ yɔrɔ datugulen don dɔw sara ka sɔrɔ u ka wariw ma sara foyi ma di huicoma baarakɛlaw ma hali sini u ye tani kɛ ka kini kɛ ka wasili kɛ wa u ko k'u ma sɛbɛnni a ma ye yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si la ko huicoma feerela aliyu tomota ma donc des millions de, de comment dirais des centaines de familles k'olu bila misère la bɔn o retombée de filɛ anw ka tuluko la nin n'a sɔrɔ an ka kɔɔrikolo bi sɔrɔ ka dilan ka kɛ tulu ye ka feere anw ma c'est à dire n ko fɔlɔ tulu tun bɛ yen ni min y'i diya i b'o de san n'a y'i diya i bi huicoma ta san n'a y'i diya i bi importé le san an tun bɛ huile dinor ninnu san an b'olu kɛ ka salade dilan an b'an ta kɛ ka jirani kɛ mɛ o bɔra a la n'a fɔra ko aw bɛ fɛn o fɛn dun k'o bɛɛ ka bɔ kɔkan ka na jagoya gɛlɛya kɛ mɛ gɛlɛya in bɛɛ fɛnɛ tɛ état ka gɛlɛya ye ni gɛlɛya in min kɔni ye sogo ni nafɛnko gɛlɛya ye nafɛn kɔni gɛlɛya aa ala o ye nafɛntigiw ka tere juguya nɔ ye o ye forotigiw ka tere juguya nɔ ye walahi i b'a ye mali de la u bɛ taa kungo la ka taa si bɔ u ma bɔ a jiri turu kuma kalama ani zaban ninnu u ma bɔ a jiri turu kuma kalama u m'a bɔ u m'a sɔn u ma foyi u bɛ t'a bɔ ka na den damadɔni feere ala ni tere juguya yɛrɛ tere juguya yɛrɛ nɛgɛ ye ka den damadɔni feere ne m'a fɔ dɔrɔmɛ tan b'a fɔ dɔrɔmɛ duuru c'est à dire foyi ma maliyɛn mako sa ni gɛlɛya tɛ aw ko k'aw ye silamɛw ye aw tɛ nɔgɔya ɲini diɲɛ don o don fo gɛlɛya wa a b'a gɛlɛya ka taa cogo min na fo k'a sa a ka wari t'a nafa fo ka a sa a ka wari t'a nafa aw ko k'a ye silamɛw ye forontobani den kelen dɔrɔmɛ duuru bisimilayi diɲɛ wuli kuma sera de a ma se fɔlɔ a ma se fɔlɔ han a ko ko minnu ye kafiri ye tubabuw ka dugu filɛ c'est-à-dire ni seli ninnu sera u bɛ fɛn de da ben pour que bɛɛ k'a sɔrɔ n'u ka seliw sera ten u bɛ fɛnw de da ben k'a da ben ni fɛn min ye kɛmɛ kɛ walayi i bɛ t'a sɔrɔ bi duuru i bɛ t'a san bi naani ni duuru pour que ko bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka kɔntan o ye kɔntɛrɛri ye aw fɛ aw o de kosɔn n'a ko k'a ye tubabu ye kafiri ne b'a fɔ ko nkalon don parce que silamɛya yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ jogo minnu fɔ kafiriya la o jogo tɛ tubabu la. o bɛ anw de la o jogo bɛ anw anw minnu ko k'an ye silamɛ de o jogo de bɛ anw na n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli aw bɛ se k'a fɔ ko nin jaridɛnba min filɛ mali kɔnɔ ko nin jaridɛnba jahadi min filɛ mali kɔnɔ ko hali bi aw bɛ taa forontobani den kelen feere bunadamadenw ma dɔrɔmɛ duuru han ni jaridenba ninnu minnu bɛ mali kɔnɔ hali bi legimi tɛ se ka san ka dun fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka faamu d'abord n b'a dɔn kɔni fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya n'o ye jaba filɛ nin jaba tɛna se ka dun ɲinan ɛɛ parce que jaba jaba ni layi ninnu olu bɛ sɛnɛ ɲɔnɔ de kɔlɔn kɔnɔ n'u ye fɛn bɔ dɔrɔn n'u ye malo bɔ dɔrɔn u bɛna jaba sɛnɛ u bɛ layi sɛnɛ olu jaba bɛ se ka gɛlɛya mais nin gɛlɛya juguba den walahi peuple c'est peuple yɛrɛ de don a kana asimi goyita a bɛ taa a bɛ taa eh, nafɛnw subventionné jɔni fɛ a bɛ t'o subventionné min ye a bɛ t'o subventionné min wa an ɲɛ bɛ commerçant ninnu na n delila k'a kuma fɔ ne denmuso dɔ bɛ yen n kun bɛ sanni k'a fɛ ka di n ka denmisɛnninw ma bamakɔ n'a fɔra sisan ko eh, eh, eh, eh, tulu kɛra eh, eh, kɛmɛ ye n'a fɔra sisan ko tulu kɛra kɛmɛ ni mugan ye par exemple état bi kɛmɛ ni mugan eh, eh, état bi eh, partie min subventionné c'est à dire a y'a expliquer n ye cogo dɔ la dɛ hakili bɔra a kɔ mais c'est pour vous dire que état bi ka subvention fɛn fɛn a bɛɛ nkalon ye a bɛɛ nkalon ye état b'a di dɛ mais a bi di minnu ma k'u k'a bɔ sannikɛlaw ka wari la u t'a bɔ a la u t'a bɔ a la la cherté de la vie walahi n tɛ gouvernement accusé ne tɛ gouvernement accusé walahi bilahi a b'a dɔn transition bi yɔrɔ min na je suis pas pour la prolongation transition bi yɔrɔ min na n'i ye se kɛ ne ye bi u bɛ élection kɛ ka taa mais problème ye min ye a kana transition transition de a kana transition comment dirais-je Transition accusé ni la cherté de la vie c'est les commerçants ani eh, eh, eh, sugu kɔnɔ cikɛla minnu bɛ jardinier ninnu minnu na ni produit ye ka n'a feere a ma c'est à dire maliyɛn ko k'ale ka miliyar miliyɔn de sɔrɔ a ɲɛkoji la su ko ni dugusɛjɛ cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di han o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn ninnu tɛ bɔ yɔrɔ si ka na fo a bɛɛ bi na a bɛɛ bi bɔ an fɛ yen a bi sɛnɛ an fɛ yen a bi dun an fɛ yen mun bɛ taa o kɛ k'o tɛ se ka dun a kun bɛ dun kunun mun y'a kɛ k'a tɛ se ka dun bi mun kelen mun kelen y'a kɛ k'a tɛ se ka san bi ne bɛ fɛ k'o kun dɔn mun na mun na tulu izini tɛ yen mali kɔnɔ bi min bɛ tulu dilan a bɛ bɔ kɔkan ka na a bɛ dédouané n bɛ se k'o faamu hali o yɛrɛ n t'a faamu parce que état b'a sɛbɛn tulu ni gazi eta b'a subventionné mais ne b'a ɲini eta fɛ u ka commerçants dɛrɛ k'a ɲini l'organisation des consommateurs aw salen de don wa a bɛ yen wa a tɛ yen de mun na a bɛ yen wa a tɛ yen de mais pour que mais vous avez le droit de vérifier ce qui se passe a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun ju ye ni ju ye min ye a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye il y a pas d'effet sans cause a ju ye min ye quoi a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka faamu. a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɛ ɲɛ bɛ dɔw la dɛ hɔn a y'a lajɛ mali ni Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ka fɛn sɔngɔ ani senegal ka est ce que vous n'êtes c'est à dire il faut être eh, ne b'o de f'aw ye quoi boulevard kan eh, eh, minnu bɛ taa boulevard kan ils n'ont rien dans la tête rien ils n'ont rien dans la tête c'est à dire u tɛ foyi la dabaarabaya ni maa ladege kɔ sinon n'i ko k'u sigi ka ko yɛrɛ miiri nɔ mɔgɔ bɛ taa ka taa Côte d'Ivoire ni Mali suma cogo di han e ka simiki ye joli n y'a sɛbɛn a tigi ka fɛn i ka simiki e ka simiki ye joli c'est à dire n'i ko simiki bɛɛ tɛna faamu i n'a fɔ mali kɔnɔ i man kan ka baarakɛla sara ka baarakɛla tɛ sara ta ka jigin jumɛn joli ni jukɔrɔla kɛ joli waa wɔɔrɔ don wa waa seegin don wa waa tan don wa ne t'a dɔn ne hakili t'a la tuguni mais est ce que mɔgɔ mɔgɔ min b'o ta o ala ma bɛɛ kɛ biro kɔnɔ baarakɛla mɔgɔ min b'o ta o n'a fɔra ko ka taa forontoba den kelen san dɔrɔmɛ duuru sugu la ou bien ka taa fɛn den kelen san poivron den kelen san ou bien ka sogo kilo san nin nin nin hakɛba jahadi in na donc e t'a fɛ o ka balo sa kɛ e t'a fɛ o ka balo sa kɛ han jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ anw ka anw ka yan nɔ anw bɛ simiki ta yan anw ka simiki u bɛ anw sara ɛri kelen na dolari tan ni duuru new york la new york simiki a bɛ o bɛ jate ɛri de fɛ a tɛ fɔ ko nin wari hakɛ mɛ ɛri ye min ye o o amerikɛnw ka simiki bɛ jate ɛri ɛri ɛri ɛri sɔngɔ kan ɛri kelen sɔngɔ anw minnu bɛ simiki ta anw ka ɛri kelen sɔngɔ ye dolari tan ni duuru de ye quinze dollars à l'heure quinze dollars ye joli aw fɛ waa kelen ni kɛmɛ duuru n'i ye dolari kɛ kɛmɛ kɛmɛ ye waa kelen ni kɛmɛ duuru o ye quinze do o ye ɛɛ ɛɛ ɛɛ quinze dolari a bɛ bɛn waa kelen ni kɛmɛ duuru ma mɛ anw bɛ se ka an ka buuru kun kelen san yan kɛmɛ fila ni kɔ parce que buuru buuru piriw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ

donc jamana ka sɔrɔ bɛ cogo min na o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de n'i ma fili tubabuw b'a fɔ ko le PIB u b'a fɔ ko jamana dɔw kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ vivre ni eh, eh, un dollar ye par jour mɔgɔ dɔw bɛ vivre ni un dollar ye par jour c'est comme kɛmɛ i y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ vivre ni kɛmɛ ye par jour o bɛ jamana ka fantanya de jira e bɛ taa ka taa anw suma Côte d'Ivoire la i b'anw suma Sénégal la fɔlɔ an tun bɛ Sénégal ɲɛ bi nka bi Sénégal b'an ɲɛ i ko kunun bɛ bi ɲɛ Sénégal bɛ anw ɲɛ i ko kunun bɛ bi ɲɛ Côte d'Ivoire kabi Ala ka Mali da a ma deli ka kun Côte d'Ivoire la diɲɛ kɔnɔ mun y'o kɛ an ka la situation géographique an ka géographiquement n'i ye Mali ta Mali ni eh, eh, Côte d'Ivoire tɛ kelen ye foyi la port b'u fɛ yen port t'an fɛ yen jiri eh, eh, eh, café b'u fɛ yen café t'an fɛ yen cacao avant ils occupaient le premier rang mondial café la je pense qu'ils sont troisième après le Brésil hein jiriw bɛ yen fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ bi ivoiriyɛnw fɛ yen e bɛ taa ka taa mali ni ivoiriyɛnw ko ka anw ni kɔdiwari suma han ko hali o yɛrɛ kɔdiwari gɛlɛyara bi n'o tɛ fɔlɔ foyi c'était rien c'était rien a tɛ min dɔn a kana ta fɔ a la voilà a tɛ min dɔn a kana ta fɔ a la donc a y'a ɲini a problème bi yɔrɔ min na solution ka sɔrɔ a la ni solution ni kangari min bi da commerçant ye u bi dɔ fara fara fɛnw sɔngɔ kan n'a fɔra ko eh, eh, eh, ne ko affaire économique bɛ min le le le comment le le quoi de la concurrence et de et de et du quoi u bɛ min n ko fɔlɔ olu tun bɛ prix contrôler olu bɛ min olu bɛɛ bɛ sunɔgɔ la u ka bureau kɔnɔ pour ne rien faire olu b'u sara ta fu la han affaire économique bɛ min sinon fɔlɔ fo k'i sa n'a fɔ gouvernement ko ko prix ye nin ye n'i ye dɔ fara a kan fo k'i sa i t'a fɛ fila Touré ɲ'an ma Touré ɲɛ an ma i ka commerçantw dɛrɛ walasa an bɛ se ka dumuni kɛ cogo min na subvention n'a sɔrɔ a bɛ d'u ma de an k'a dɔn n'a tɛ d'u ma an k'a dɔn voilà gaz ni sukaro ni fɛn ninnu parce que subvention bɛ kɛ ka exonération d'u ma k'u ka taa fɛnw ta ka na ka na dɔ bɔ a la k'a feere an maliyɛnw ma pour que an bɛ se k'a sɔrɔ cogo kow tɛ ka kɛ u kɛcogo la minnu ka k'u contrôler olu t'u contrôler u fana tɛ siran ala ɲɛ u tɛ malo malo ala ma min ka d'u ye diɲɛ don o don n'a fɔra ko prix mana min mana diya min ye o k'o d'a ka feerefɛn kan ou bien mɔgɔ bɛ sɛgɛn min kɛ feerefɛn na o ye jardinier o ta ye n'a fɔra aw b'aw biri ka cili kɛli min kɛ aw bɛ sɛnɛ kɛli min kɛ k'aw k'o sɛgɛn fara feerefɛn sɔngɔ kan jɔnni bɛ se k'o san chacun son métier bɛɛ n'i ka baara de don k'a fɔ bɛɛ n'i ka baara de don donc n'a fɔra ko cikɛla ka a sɛgɛn fara malo kan an bɛ dumuni kɛ a ye hakɛto han n'a fɔra ko si- cikɛla k'a sɛgɛn a sɛgɛn fara a ka a ka ɲɔ kan saɲɔ bɛ se ka dun cikɛla bɛ sɛgɛn min kɛ tile kɔrɔ jardinier bi sɛgɛn min kɛ n'a fɔra ko aw k'o bɛɛ fara feerefɛn sɔngɔ kan k'o feere buna hadamadenw ma o tuma an bɛnna mun na k'an tɛ wuli ka b'o la han a tɛ sabali dɔɔni maliens aw ka gɛlɛya dabila han o de kosɔn barika t'a ka wariw la diɲɛ kɔnɔ barika foyi de tɛ wari ninnu na parce que a sɔrɔ cogo man ɲi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ walahi bilahi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ tulu sukaro o ye commerçant ye

donc ne b'a ɲini commerçant fɛ k'a ɲini eh, cikɛlaw fɛ vraiment u ka sabali u ka sabali u ka fɛn nɔgɔya u ka nɔgɔya kɛ buna hadamaden ye gouvernement mana exonération d'a ma gouvernement mana subvention kɛ a y'a kɛ ala ni kira kama a ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye a ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye sinon rien ne va rien ne va voilà rien ne va donc o mana bɔ yen ko CEDEAO ni communauté internationale bɛ fɛ ka sanction kɛ an kan ayiwa sinon o ye sanction k'an kan ee zon sigilen tɛ ni weleda ye de zon sigilen don ni weleda ye o voilà n'i y'a ye CEDEAO bɛ ka traiter de lâche k'u traiter de tout c'est parce que o hinɛna an na de voilà o hinɛna an na de o de la ils sont en train de les traiter de tout ɔhɔn fanga t'u la dɛ a donna ta dɛ a bɔra ta dɛ voilà donc euh, nuhu Traoré ah, i ye dédouanement ko min fɔ o fɛnɛ nuhu n tɛ se ka kuma dédouanement kan mali dédouanement tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ quoi voilà a tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ o yɔrɔ tɛ dédouanement tɛ ne kan bɛ ka kuma eh, fɛn de ma subvention ninnu de ma parce que gouvernement bɛ subvention kɛ a bɛ exonération di commerçants ma donc o bɛɛ kɔrɔ ye ka nɔgɔya kɛ fɛn consommateurs ye quoi n kan b'o yɔrɔ de ma y'a ye wa bon ne y'a fɔ n ka kuma la n y'a fɔ Asimi ye a bi k'a da fa mugu jɛ min na k'a bɛna CEDEAO kɛlɛ k'a bɛna communauté internationale kɛlɛ n y'a fɔ a ye nka Allahu akibaru a tɛ se awɔ hali n tɛ n da segin a ɲɛ a tɛ se sabu ka d'a kan ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ nin ko mɔdɛli kɛ il faut avoir le soutien de ton peuple peuple bɛɛ ka soutien peuple bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya nana an b'a kun Assimi est ce que o peuple bɛ e bolo cherté de la vie dɔrɔn i ma kulo cayalen ye ko dumuni wariw ka gɛlɛya donna ta a bɔra la a ye cubainw ɲininka 50 ans d'embargo américain hali wari kun tɛ bɔ yan ka ci u fɛ k'a sɔrɔ cuba dugu dɔ bɛ yen non la havane n'i y'i jɔ cuba dugu dɔ kan i bɛ miami ye i bɛ amérique ye mais wari kun tɛ bɔ yan ka taa maa si ma cubainw mankan mɛn donc ɛɛ iran o kɛr'i ɲɛna iranienw plus de 60 ans d'embargo maa si m'o mankan mɛn u kura n'u yɛrɛ mais Assimi o peuple tɛ e bolo d'abord ton peuple est divisé e yɛrɛ y'i ka peuple dɔw sara ni e y'i ka peuple dɔw sara ni dɔw ye o bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a fɔ de hmm, alahu akibaru k'i bɛ n'i jɔ ninnu ɲɛ y'a ye k'i bi n'i jɔ ninnu ɲɛ cogo dɔ la vraiment kana kɛ a bɛ ne ni ala cɛ kana kɛ bon maa yɛrɛ tɛ fɛn fɔ a ye sa a tɛ boli la ka du ka dogodogo la a bɛ boli la ka du ka dogodogo la parce que peuple tɛ bolo min bɛ se ka degun kun e ka peuple degelen don facilité dɔrɔn de la argent facile fɛn bɛɛ facile baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ sinon la cherté de la vie i b'a mɛn dugu bɛɛ na fo burukina faso i t'a mɛn burukina ayi parce que burukinabɛ bi baara kɛ thomas sankara ka idéologie bi burukinabɛ la jusqu'à présent u bi baara de fɛ olu tɛ gaspillage kɛ komi anw cogo i tɛ burukinabɛ ka taa waa bi wɔɔrɔ don dulɔkiba kelen na k'a don a kan na fo ka diɲɛ wuli i t'o ye donc sisan la cherté de la vie ne kɔni fɛ ni eh, eh, ni eh, comment dire nata mana porte gosi dɔrɔn layidu bɛ bɔ fenêtre fɛ han ni sɔrɔ ye laada min sigi ni kɔli nana a b'a wuli ni kɔli nana a b'a wuli donc ne bɛ min ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ ko kow gɛlɛyara ka solution tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kow la les choses inutiles surtout muso kunda

a ye fɛn kɛ min se bɛ an nɔfɛmɔgɔw ye a ka dɔ bɔ dépense inutile la n m'a fɔ dépense yɛrɛ dɛ les dépenses inutiles n'o y'an ka diɲɛ wuli kɔɲɔ mɔndiyaliw n'an ka diɲɛ wuli denkundi mɔndiyaliw ye pour le moment a ye dɔ b'u la a ye dɔ b'u la kɔɲɔ mankanba n'a se t'i ye a dabila n'a se t'i ye a dabila donc ne bɛ min fɔ a ye a ye sabali a ye sabali a k'a jɔ a ka tapi kundama na maliyɛn tɔgɔɲini min se t'i ye a y'a dabila pour le moment min ka gɛlɛn o ye dumuniko ye an bɛna an bɛna tɛmɛ nin waati ninnu na cogo min na malo bɛɛ bɛ ka jigin u fɛ i bɛ taa uniforme san bazin riche waa mugan waa tan ni duuru donko kelen k'a bila yen o bɛ se ka kalo dépense a bɛ caman ta la yen a bɛ caman ta la yen an t'a dɔn ɲinan ta in bɛna laban cogo o cogo a ye sabali a ka segin a kɔ a ye sabali a ka segin a kɔ a ka a a a bɛn a ka ko bɛn a yɛrɛ ma a ka yɛrɛdɔnbaliya dabila a ka yɛrɛdɔnbaliya dabila donc ni n bɔra yen n bɛ na kaou djim ka bilali n'a ka taliko la ala ee ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn de walahi ko kaou djim b'a fɛ ka fanga dafiri dɛ kaou djim b'a fɛ ka choguel gɛn dɛ kaou djim b'a fɛ k'a don ta bɛ fɛ k'a bɔ ta aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn aw de y'a dugutilama fɛ réunion kɛ aw de y'a nkalonjugutigɛw kɛ k'a da ibk la k'a ka fanga firi donc aw y'o kɛ kɛcogo min na n'aw ye kaou djim y'o ɲɔgɔnna la wajibi aw tɛ se ka da kaou djim na dɛ voilà nin de la a bɛ fɔ ko coup d'état man ɲi parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'u ye coup d'état kɛ u tɛ da ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli ko parce que u y'a kɛ cogo min na u b'o dɔn u ti aw tɛ se ka da kaou djim na abada wa ni kaou djim y'a sɔrɔ a b'a dafiri dɛ n b'o kɔni fɔ a ye parce que kaou djim bɛ tiɲɛ de fɔ ka sɔrɔ ka nkalon b'a jukɔrɔ a bɛna tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ ye kaou djim b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de il est très très intelligent a b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de mais kaou djim ka bila ka tila ka segin ka na cnt kɔnɔ tuguni kabako ye walahi a fɔra ko ni maa ye kaso kɛ k'i ka ko casier de judiciaire t'i la bilen donc ni casier de judiciaire t'i mɔgɔ min na o tigi bɛ taa cnt kɔnɔ il y a pas de problème mali don tout est possible k'a fɔ tout est possible voilà ɛɛ eh, mun ye non e eh, ala mali ko vraiment a kɛra baara y'an bolo walahi a kɛra baara y'an bolo fɛn o fɛn b'u da ko ka dɔ fara transition kan fɛn o fɛn b'u da ko ka ko dɔ fara transition kan i t'a mɛn an bɛna fɛn kɛlɛ nin ka ban nin waati in na eh, eh, comment dirais i t'a mɛn u da k'an bɛna eh, eh, eh, eh, eh, insécurité kɛlɛ ka ban nin waati in na plan foyi tigɛlen tɛ min bɛ se ka jamana bɔ nin problème na dɔ fara transition kan dɛ dɔ fara transition kan dɔ fara transition kan han n ko transition bɛ diɲɛ kɔnɔ de i b'a fɔ ko ni ni wulu donna misiri kɔnɔ aw t'a dɔn transition ma ka go aw t'a dɔn transition ma ka go donc aw ka intérêt ninnu kama dɔrɔn ka jamana bila transition na fo ka taa diɲɛ kɛ min ye nin y'a ye an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ mɔgɔw bɛna kule la a b'a hasarder o la ko ka dɔ fara transition kan n'a ye dɔ fara a kan walahi n'u ma taa a déloger a k'a fɔ ma tu kuluba a bɛɛ ni ala cɛ n'i yɛrɛ sera nin na dɔ fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan n'i ye maa maa fila kɛlɛtɔ ye mugan nɔfɛ tan ni duuru ko tɛ dɔ ye

han maliyɛnw tɛ se ka da aw la aw ma danaya baara kɛ maliyɛnw tɛ se ka da aw la maliyɛnw tɛ se ka da aw la fo ka diɲɛ wuli an tɛ da la walayi an tɛ da la mais ani communauté internationale b'a bɔ ɲɔgɔn na n'a ko k'a ti taa ko fanga de ka d'a ye vous êtes des jeunes 40 ans 35 ans vous avez l'avenir devant vous yan'a ka taa ni eh, eh, eh, ATT, ATT ma exemple di aw ɲɛna wa ATT ma exemple di aw ɲɛna mais pourquoi a tɛ ka a tɛ nin bila ka taa ka parti politique créer ka segin ka na pourquoi vous voulez eh, eh profiter de l'occasion pour vous pour, pour, pour vous accrocher au pouvoir c'est pas bon c'est pas bon peuple a tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔni kɔnɔ ko mali peuple ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko don non jamais mali peuple ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko tɛ

nin yɔrɔ in na n ka foli belebele bɛ se kama millionnaire ma kama ye tiɲɛ de fɔ aw ye c'est un problème diplomatique c'est un problème diplomatique wa o de bɛ se ka o o o mali ni faransi ka problème ye c'est un c'est un problème diplomatique voilà a bɛ dilan o dilancogo de la a tɛ dilan n'aw ka sira ka siraba kan wowo ci ye ko à bas la France a donna ta faransi o t'a ka problème ye a ka problème y'a ka jamana ka stabilité de ye Comment Niono peut être, et, eh, et, eh, eh, Niono peut être débarrassé des, des terroristes min bɛ taa ka tout cas des, des, des, des, des centaines de tonnes de riz par jour ka taa jeni o de y'a ka problème ye min y'a ka problème ye la cherté de la vie o de y'a ka problème ye depuis ala k'a da a ma kɛlɛ kɛ maliko la a ma maliko kɛlɛ kɛ a b'a ka intérêt ko kɛlɛ ni a ka eh, eh, namiya kɛlɛ de la a ma deli ka kɛlɛ kɛ maliko kɛlɛ la kɛlɛ o kɛlɛ n'o bɛ mali maliyɛnw interese ka maliyɛnw ni lafiya o ma a ma deli k'o kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est pas la première fois la ah, ah, o de kosɔn a bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw ɲinɛ u ka problème kɔ nous on s'en fout de la France minnu ye ah, ah, ah, comment dirais-je minnu ye a contrat juguw signé u ni faransi cɛ minnu y'a accord juguw signé u ni faransi cɛ u y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u b'a bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ten diplomatiquement mais min ye anw ka problème ye o ye comment Niono peuvent être libérés des terroristes comment la cherté de la vie les élections élections bɛna kɛ cogo di ka na un gouvernement légitime k'o di anw ma aw dɛsɛra yɔrɔ min l'état est une continuité o tigi k'a tɔ dafa sogɛli bɛ yen o sogɛli tɛ yen o anw maliyɛnw tɛna jɛn n'a ye tuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛna ka na bila sogɛli kɔ k'o bɛna fɔ k'a bi frein frein comment dirais-je k'a a tigi bɛna ka na fɛn ka eh, justice ka eh, eh, eh, eh, baara ka freiner cɛ o cɛ n'i ko k'i b'i sen don justice ka baara la ka zon minɛni bali an bɛ t'i ka so ci sogɛli bɛ yen o sogɛli tɛ yen o o bɛ continuer so eh, eh, asimi bɛ yen o asimi tɛ yen o l'état est une continuité la libération du mali asimi ye sɔrɔdasi ye o asimi ye président ye o asimi ye eh, eh, vice-président ye o c'est son devoir de militaire il doit le faire donc ne ɲɛ t'a aw la k'aw bɛna a bala fanga la cogo min na ko eh, eh, eh, a bɛ a bɛ se ka nin don jɔni hakili fɛ jɔni jɔni aw bɛ se ka nin don jɔni c'est à dire aw ka nin prolongation de la transition faransi faransi tɛ se ka défend cogo min na dɛ aw fɛnɛ defansi ko tɛ aw la dɛ aw ni faransi bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ ye devant le peuple malien walayi faransi ma se ka fɛn kɛ aw yɛrɛ ma se ka fɛn kɛ donc anw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ aw to aw ko ko faransi tɛ to katugu faransi ma fɛn kɛ aw fɛnɛ tɛ se ka to maliyɛnw kunna parce que aw fɛnɛ ma pu tɛrɛ kɛ pa pa k'a ma kɛ voilà voilà problème min bɛ anw da la n'o ye e fɛn mɔgɔw minɛni min bɛna kɛ o tɛ aw ka sira ye ça c'est c'est une demande de la communauté internationale k'u bɛ dɛmɛ minnu kɛ k'a donna yɔrɔ min na ko k'a bɔ c'est une demande de la communauté internationale k'a donna yɔrɔ min na ko ka wari donna yɔrɔ min na ko ka wari bɔ sinon k'a fɔ ko aw de bɛna ko an b'o ta k'o attribuer a la an t'a attribuer a la donc min don a ye élection kɛ a ka taa qu'on ait un gouvernement légitime pour que an bɛ se ka taa ka bɔ nin yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔ n bɛ min fɔ ka da o kan ne yɛrɛ ka belebele sɛk modibo jara awɔ mali bi yɔrɔ min na bi cɛ o cɛ bɛ se k'a ɲɛnɛbɔ sɛk modibo jara de cɛ o cɛ bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnɛbɔ an ka problème avec la france c'est sɛk modibo jara la stabilité du pays c'est sɛk modibo jara ne ɲɛ tɛ cɛ si la mali kɔnɔ min bɛ se ka nin ko fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na a dɔnniya bɛ cɛ kelen min na o sɛk modibo jara ye a diyara ye a ma diya ye o a bɛ sɛki ta n'a ma sɛki ta ɛ maliyɛnw n b'a bila yan n bɛ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo temps ba tɛ n bolo bi donc salamalekum